Dia is Muire daoibh bliain a cúig bitheolaíocht conas atá sibh ar maidin. 'Séard atáim chun a dhéanamh anois inniu ná táim chun féachaint ar caibidil 17 in do leabhar, sin leathnach 86, agus in sa chaibidil seo táimid ag déanamh staidéar ar structúr seachtrach agus inmheánach an bhláthphlanda. Anois, sé fáth go mbeidh mé ag úsáid Fíricí Fillte anseo ná go bhfuil an léaráid go bhfuil sé cuíosach maith agus sin an t-aon fáth go mbeidh mé á úsáid, ceart go leor. Tá mo cheann féin agam faoi ach tá sé seo deas daite. So, ag féachaint ar plandaí, mar atá's againn tá cúig ríocht ann insa bhitheolaíocht agus tá ríocht na bplandaí ar cheann acu sin. Tá muid tar éis ríocht baictéaraí, na fungas agus na protozoa agus anois tá muid chun féachaint ar ríocht na bplandaí. Mar atá 's againn, tá plandaí ana-thábhachtach, tá siad uatrófach, sé sin, go fótósintéiseach cuireann siad fuinneamh ón ghrian ar fáil dúinn tríd nascanna ceimiceacha ina gcuid bia agus, Faigheann muide an fuinneamh as an bia sin tré é ithe, tríd é a chur tríd an córas díleá agus úsáideann muid an bia i gcomhair fás, forbairt agus macsamhlú a dhéanamh. Anois, tá muid chun féachaint ar dtús báire ar structúr an bhláthphlanda. So, am ana mhaith é, inniu an chéad lá de Bhealtaine. agus táimid chun féachaint ar structúr an bhláthphlanda anseo. Roinntear an structúr seachtrach an bhláthphlanda, roinntear isteach é ina dhá chuid. Sa chéad áit thíos tá againn an chuid dó atá faoi an ithir agus sin é an córas fréamhach. An córas fréamhach, tá go leor cineálacha éagsúla fréamha go mbíonn ar na plandaí éagsúla. An ceann go bhfuil muid ag féachaint air anseo, tabhair faoi deara go bhfuil fréamh amháin, agus glaotar nuair a bhíonns fréamh amháin ceannasach, socfréamh. So socfréamh nuair a bhíonns fréamh amháin agus ansin na taobh-fhréamhacha ag teacht as. D'fhéadfá freisin fréamhacha a bheith agat, mar atá i do leabhar leathanach 86, nách bhfuil príomh-fhréamh ann ach go bhfuil fréamhacha snáithíneach. So, feiceann tú ar dheis ansin, feicimid fréamhacha snáithíneach seachas soc-fhréamh. a bheith ag planda, so braitheann sé ar an species planda go bhfuil muid ag caint faoi. Ach ar ais anois ar cad iad, cad é feidhm an phréimh. Tá an phréimh mar atá a fhios againn suite thíos faoin ithir agus tá trí feidhmeanna ó thaobh an phréimh de agus ba chóir go mbeidís seo ar eolas agat. So tógfaidh muid ár n-am anois go nglacadh isteach. Ceann de na feidhmeanna is tábhachtach atá ó thaobh an phréimh de ná go daingníonn sé an phlanda san ithir, coimeádann sé ina áit féin é, ní bhíonn an planda ag bogadh timpeall. Fiú, b'fhéidir nach, go bhfuil roinnt plandaí go dteastaíonn go leor solas uathu, so tá siadsan i réigiún go go leor solas, tá plandaí eile sa ghairdín atá insa réigiún scáthaithe. So tá timpeallacht a theastaíonns faoi leith a theastaíonns uaidh plandaí éagsúla. Tá plandaí a chónaíonns cois farraige mar go maith leo an t-uisce sáile, tá siad in ann a bheith clúdaithe leis an uisce sáile agus plandaí eile atá sa ghairdín agat dá gcuirfeá iad síos ag fás thíos le taobh an fharraige, ní mhairfidís ann ar chor ar bith. Freisin, braitheann sé ar an pH den ithir, so tá an daingniú an-thábhachtach go gcoimeádann sé an planda in sa réigiún a theastaíonns uaidh a bheith ann agus go bhfuil sé i dtaithí air. So má thagann stoirm nó tuilte nó aon rud mar sin, go bhfuil an planda ag fanacht an méid agus is féidir ina réigiún féin. So sin an chéad fheidhm atá ag an bhfréamh, daingniú an phlanda. san ithir. And then tá sé daingnithe ann. Anois tá sé in ann dul ar aghaidh agus an dara jab atá le déanamh aige agus sé sin dul agus uisce a ionsú isteach ón ithir tríd na fréamhribí, tríd na fréamhacha, isteach go dtí an lár agus ansin isteach sa xylem agus suas. Bogann uisce bealach amháin ins an phlanda suas ó na fréamhacha suas chuig na duillí agus an bhachlóg is airde. So smaoinigh ar sin, gluaiseacht uisce ins an phlanda bealach amháin suas ón fréamh. Is tuaslagóir maith é uisce agus bíonn an-chuid substaintí intuaslagtha ann agus ó thaobh plandaí de bíonn mianraí a phiocann sé suas san ithir, an t-uisce sin. Mianraí ar nós potassium, manganese, magnesium ag teastáil uaidh an phlanda chun clóraifill agus na páirteanna eile a dhéanamh. So, daingniú, ionsú is sa chás seo déanta againn, roinnt plandaí tá an cumas ag a gcuid fréamh bia a stóráil. Ní stóráiltear bia i ngach fréamh de gach species so níl sé sin

Agus an córas péacán tá na horgáin eile don phlanda suite anseo. Tosóidh muid leis an gas, the gas nó the stem. An stem, an gas. Cad é feidhm an gas? Cúpla feidhm ag an gas. Tá na orgáin eile suite air, gach rud eile crochta air. So an gas eagraítear na horgáin eile air. Uimhir a dó, déanann sé an t-uisce, aidh agus na mianraí a bhogadh ón ithir suas go dtí na ceantracha go bhfuil an t-uisce ag teastáil uathu. So tá feidhm iompair ag an gas. Tabharfaidh muid faoi deara, ní amháin go n-iompraíonn sé uisce tar éis go bhfuil gluaiseacht uisce bealach amháin suas, gluaiseann sé bia freisin. So, iompraíonn sé bia síos, suas agus trasna an phlanda. So, sin é an stem, an gas déanta againn. Ar aghaidh linn ansin go dtí an chéad orgán eile agus sé sin an duille. Labhramar faoin duille cheana, rinneamar struchtúr an duille. Beidh muid ag féachaint ar sin sula bhfad. Aon struchtúr eile seachas na duillí a bhíonns eagraithe agus sé an príomhfheidhm ná fótósintéis agus trasgalú. Malartú gásanna mar atá fhios againn, feicfidh muid freisin ar bláthphlandaí go mbíonn bachlóg acu. Bíonn bachlóg ar fuid an phlanda agus sin orgán an bachlóg agus tarlaíonn cilldeighilt agus tugann sé páirteanna fásra nua don phlanda. Tá dhá chineál bachlóg a chaitheas a bheith ar eolas agat atá ar an chúrsa. Tá an rinnbhachlóg, the apical bud, an rinnbhachlóg, sin é an ceann a bhíonns thuas ar barr agus sin é an ceann a chúiseanns fásra suas príomhúil ins an phlanda an rinnbhachlóg, the apical bud. So fásann an planda suas san earrach go hard. Ach tá bachlóga eile a bhíonns ar an taobh, so d'fhéadfaidís a bheith aon áit ar an taobh, na taobh-bhachlóga. Agus na taobh-bhachlóga, cúisíonn sé sin fás ag an taobh. Agus sin cad a thuganns branches nó craobhacha. So dá mbeadh tú ag iarraidh fál nó hedge atá breá téagarach, bushy, Baineann tú as an rinnbhachlóg, tógann tú é ionas nach bhfuil an planda chun fás suas so téann an fuinneamh ar fad isteach go dtí an taobh-bhachlóg agus faigheann tú craobhacha deas agus bíonn do chrann breá toirtiúil seachas é bheith lanky agus gan mórán taobh fás a bheith aige. So tá déanta againn an gas, an rinnbhachlóg, an taobh-bhachlóg agus an duille. Tá gné eile atá ana-thábhachtach sula bhfágfaimid anois é agus sé sin, in áit go mbíonn an duille ceangailte leis an gas, aon áit go bhfuil duille ceangailte leis an gas, glaoitear ar sin nód, a node. So nód is ea réigiún go bhfuil an duille ceangailte leis an gas. Tá nód ansin Tá nód ansin. So an fad idir dhá nód is ea an idirnód. So cad é an nód? An réigiún go bhfuil an duille ceangailte leis an gas agus fad idir dhá nód is ea an idirnód. So tá an struchtúr seachtrach de bhláthphlanda beagnach déanta againn ach amháin labhairt faoi dhá orgán eile. Ceann amháin dóibh sin is ea an bláth. Bíonn bláth. ag bláthphlandaí. Tá na bláthanna éagsúil do gach species de phlanda agus 'sé feidhm an orgán an bláth ná atáirgeadh gnéasach, sexual reproduction. Beidh muid á dhéanamh sin i bliain a sé. Tá sé breá fada leathan agus ní chlúdóidh muid é go dtí sin. Níl sé curtha isteach agam ar an phlanda seo ach tar éis atáirgeadh gnéasach, Déantar síolta agus scaiptear na síolta de réir na torthaí so d'fhéadfadh sé freisin go mbeadh toradh le feiceáil ar do bhláthphlanda. Feicimid go bhfuil toradh anseo agus feicimid go bhfuil bláth. Bláth i gcomhair atáirgeadh agus sé'n toradh atá ar an atáirgeadh ná síolta. Chun na síolta a scaipeadh bíonn fruit againn agus torthaí. scaipeadh, cabhraíonn siad na síolta a scaipeadh. So sin struchtúr an bláthphlanda déanta againn. Tá na dhá chineál fréamhacha déanta againn mar a labhramar fúb agus anois sé táimid chun a dhéanamh ná táimid chun dul síos anseo agus táimid chun labhairt faoi struchtúr na fréimhe aríst go bhfuil feidhm daingniú Ionsú bia le mianraí intuaslagtha ann agus uaireanta stóráil. So má bhreathnaíonn muid anois ar struchtúr na fréamh agus tá muid chun staidéar níos níos grinn a dhéanamh anseo, tá muid chun fadghearradh a thóigeáil anseo don fréamh. So féachaint ar an fadghearradh de. Tagann sé seo suas go an-mhinic. dul agus léaráid a tharraingt dó nó na páirteanna éagsúla a ainmniú. Féach cé méid páirt atá anseo, 1, 2, 3, 4. Cheithre pháirteanna na fréimhe. Agus muid ag déanamh fadghearradh, cad is brí le fadghearradh? Gearr síos tríd an fad, níl tú ag gearradh trasna, you're getting a longitudinal section, so tá tú ag déanamh gearr tríd fad dó, ar nós ag gearradh síos tríd fad do aon rud agus go bhfuil tú in ann a fheiceáil cad atá síos tríd a fad. Tosnann muid thíos ag an bun agus thíos ag an bun tagann muid go dtí an chéad crios. So tá criosanna éagsúla againn, different zones ó thaobh an fréamh de. Thíos ag an bun tá againn an an chrios cumhdach. An chrios cumhdach, the root cap. So cad atá sa root cap? Sin é an píosa don fréamh a thuganns cosaint do gach rud atá taobh thiar dó. So an fréamh chumhdach, the root cap, tugann sé cosaint don fréamh. Mar tá an fréamh, tá sé ag déanamh cealla beaga nua. Bíonn sé ag deighilt an t-am ar fad. Agus é ag deighilt tá na cealla a dhéantar an-teolaí, an-bhog, an-óg agus tá siad cineál vulnerable so tá clúdach orthu chun iad a chosaint. Agus smaoinigh, tá an fréamh ag fás síos in san ithir agus tá sé ag teacht trasna ar rudaí géara ar nós tairní, píosaí miotal. píosaí charraigeacha, gloine, agus gach rud mar sin. So, tá an fréamh chumhdach ann chun cosaint a thabhairt do na criosanna, go háirithe an chrios atá díreach taobh thiar dó. So, an dara crios is ea an crios meiristíme. An crios meiristíme is ea an réigiún fás. Táimid ag caint faoi an rinn fréamh.

go príomhúil. So an crios fadúcháin tagann forbairt ar na cealla, faigheann siad níos faide, they elongate, líonann siad le uisce agus tá siad sínithe amach ar fad agus tabhair faoi deara tá siad ar fad mar an gcéanna, níl siad deighilt isteach go dtí a gcuid fíocháin go fóill. So. Ansin tá na trí criosanna déanta againn, ar aghaidh linn go dtí an ceathrú crios, agus an ceathrú crios, tugtar air i nGaeilge crios difreáil, the zone of differentiation. Roinneann na cealla seo isteach go dtí grúpaí de cealla go bhfuil feidhm céanna acu, so roinneann siad isteach go dtí a gcuid fíocháin éagsúla. Agus tá muid chun labhairt faoi na fíocháin éagsúla atá le fáil i plandaí anois díreach. So tá na cealla, tá siad ag difreáil isteach go dtí a gcuid fíocháin ina bhfuil feidhm faoi leith acu. So an fíochán lasmuigh, sin é an epiderm, tugann sé cosaint. Ansin istigh sa lár, tá an bunfhíochán. Agus an bunfhíochán, sin cealla a thugann cosaint. Agus tugann siad bulk. nó téagar don phlanda agus ansin tá na beartanna soithíocha againn, the vascular bundle, agus na beartanna soithíocha iompraíonn siad an t-uisce agus na mianraí agus an bia so tá cealla xiléim againn a iompraíonn uisce le mianraí i dtuaslagán, an flóem, a iompraíonn bia intuaslagtha ar nós glucose, agus chomh maith leis sin, tá rialaitheoirí fáis dhá iompar, growth regulators, dhá iompar ag an planda agus séard atá ins na rialaitheoirí fáis ná spreagann sé réigiún den phlanda fás ag séasúir éagsúla nó stop a chur ar réigiún den phlanda fás ag séasúr áirithe, níl tú ag iarraidh go mbeidh na síolta, go mbeidh siad ag forbairt ró-luath agus go dtiocfaidh drochaimsir agus go marófar an plaindín óg. So, rialaitheoirí fáis an-thábhachtach. So, tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil na cheithre chriosanna ar fad dheireadh an fhréamh déanta againn ansin, bíodh a gcuid ainmneacha ar eolas, bí in ann dul agus saighead a chur ar cá bhfuil siad. Agus sula bhfágfaidh muid an físeán seo, breathnóidh muid ruidín beag eile ar an crios difreáil. Seo an chéad áit go bhfeicfidh tú aon differentiation, chuile cheall mar a chéile go dtí seo. Tabhair faoi deara go bhfuil fréamhribí. Root hairs. Ní bhíonn fréamhribí thíos anseo mar níl na cealla roinnte isteach go dtí a gcuid fíocháin. Seo an chéad uair go bhfeicfidh muid fíocháin ins an phlanda. So má bhíonn tú thar an deireadh seachtaine amuigh, tarraing amach planda beag fiáin atá ag fás agus tóg go réidh ag tógáil amach na fréamhacha. Feicfidh tú na cineálacha éagsúla fréamhacha ach tabharfaidh tú faoi deara má tá socfhréamh ann nach mbíonn ariamh an epiderm, nach mbíonn fréamhribí ach amháin sa réigiún difreáil. Mar sin é an áit go bhfuil na cealla differentiated roinnte isteach go dtí an feidhm atá aige, epiderm i gcomhair cosaint, ach tabhair faoi deara fréamhribe, is sínteán é, it's an extension den epiderm, chun an achar dromchla a mhéadú i gcomhair ionsú uisce agus mianraí. Isteach leis an t-uisce Trasna an bunfíochán, steach leis ins an xylem agus bogann sé suas tríd an planda. Ansin má tá bia dhá dhéanamh tré fótósintéis, seoltar an bia anuas ó na duillí agus i roinnt plandaí tríd an phloem, stóráiltear é ins na fréamhacha agus uaireanta atann siad ar nós an cairéid, etc. So anois tá fadghearradh déanta againn tríd an fréamh. Má táimid réidh, rachaidh muid trasna anseo anois agus déanfaidh muid trasghearradh tríd an fréamh. Trasghearradh tríd an fréamh, so breathnaigh, siod é mo fréamh leis na réigiúin éagsúla, fréamhchumhdach, meiristéama, fadúcháin, difreáil, trasghearradh tríd an réigiún seo mar beidh níos mó le feiceáil, beidh sé níos suimiúil. Tras, gearr trasna é, tá tú ag fáil cross section agus tá tú chun slisín an-tanaí a thógáil, é chur ar, faoi micreascóp, ag úsáid ruaim chun é a fheiceáil níos soiléire agus seo cad a bheadh le feiceáil, féach ar cad tá le feiceáil. Agus arís, ceist an-dheas gearr le teacht suas, trasghearradh tríd an fréamh. Aithneoidh tú gur fréamh atá ann mar go bhfuil fréamhribí in san eipideirm. So, siod an fíochán is faide amach, an fíochán deirmeach. Eipideirm an t-ainm atá ar na cealla seo. Tugann siad cosaint, tugann an fíochán deirmeach, dermis, cosúil le craiceann, deirmeach. eipideirm an ceann is faide amach. Tugann sé cosaint, ach tiúrfaidh tú faoi deara sa fréamh, in sa réigiún difreáil, tiúrfaidh tú faoi deara go bhfuil na fréamhribí le feiceáil ansin. So, feiceann tú na fréamhribí againn. Now, steach linn go dtí an bunfíochán, in san bunfíochán, tugann sé sin tacaíocht agus cosaint don phlanda so sin é an bunfíochán. An duine istigh sa lár, tá againn na beartanna soithíoch. Tá na beartanna soithíoch déanta as dhá chuid, an xylem taobh istigh agus an phloem taobh amuigh. Breathnóidh muid air anseo arís. Beart soithíoch. Tá sé déanta de X i gcomhair xylem taobh istigh. Tá sé ar nós crois. Ins an fréamh bíonn sé ar nós crois. Agus idir na idir na lámha, idir na, idir na lámha, idir na taobhanna, feicfidh tú go bhfuil againn an phloem agus tá siadsan le feiceáil níos ciorcalaí. Iompraíonn sé sin an phloem, iompraíonn sé bia agus na rialaitheoirí fás, xylem, uisce agus mianraí intuaslagtha a fháil. So, ná dearmad, an crois, i gcónaí, an fréamh, fréamhribí ansin. freisin. So, fágfaidh mé anois an físeán sin, beagnach fiche haon nóiméad. Úsáid do leabhar, féach tríd i do leabhar air. Tá na léaráidí déanta i do leabhar go han-mhaith arís. Téigh tríd an leabhar. Trasghearradh. Feicfidh tú an fadghearradh, na criosanna éagsúla. Agus feicfidh tú freisin, sin é. So, go dtí. Tamaillín eile, déan do chuid nótaí féin amach, le do thoil, úsáid do leabhar, agus ansin cuir scrúdú ort féin, an bhfuil tú in ann na páirteanna éagsúla a aithint. Beidh mé ar ais arís i gcomhair físeán eile ar an duille arís a dhéanamh, trasghearradh tríd, agus ansin breathnóidh muid ar trasghearradh tríd an ngas. Ach fágfaidh mé an ceann seo ag an páirt seo anois. Go ngnóthaí Dia dhaoibh.